mtengo ndipo akatero kuno kuli wumba wa anthu kuli nyanja ya munthu kuno ndikukhulupirira kuti mtsogoleri wa dziko lino akhaletu akuyankhula anthu amene asano nde pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino kwa amene ah, mukumvetsera mbc radio 1 ah, wanyamula ndithu fosholo ndithu kudzakumba pamene paja ah, kukumba ndithu kutitu ntchito yodzala mtengo umenewu ichitike mu tsiku la lero panotu ndikuyankhula pano ah, ndithu mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwera ali ndithu pambalipo kuonerera mwa chisoto wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ndithu kuthirira mang'ombe iwotu okhalanso nduna imenetu imaona zachilengedwe kwa iwo angitsa kuti anthu mdziko muno azidzala mitengo imene tikunena kuti mmawa uno boma likhale likukhazikitsa nyengo ya chaka chino yodzala mitengo pamene mitengo yokwana 400 miliyoni akuyembekezeka kuti idzalidwe mu nyengo imeneyi. Ndipo, ah, anapempha ndithu a PS kuchokeratu ku unduna umenewu kumayambiriro kuja kutitu akhaletu akupempha mabungwe makampani anthu osiyanasiyana kuti tikangalike kudzala mitengo imeneyi pamenetu ah, tageti ya dziko ndi imeneyo ndithu ndatchulayo 400 million tidzale komanso pachitumbuka amati kupwererera, eh, kuyang'anira mitengo imene inadzalidwa kale pamakhala mphukira m'malo ena oti ndithu akuf- zikufunika kuti mphukira zimenezi tizisamale nde ah, ndithu kufunika kuti tikangalike aliyense ah, kuonetsetsa kuti tikusamalira zachilengedwe timanena kuti chaka chino kwatentha kwambiri kudabwa kuti ah, madera ena amene akutentha sitimadziwa ngati otentha ngati ku mzuzu kuno kumatentha ngati kuti ndithu uli ku nsanje Ah, lero tikuyankhula kuno ku raiply nkhalango imene ya viphya plantation inali nkhalango imodzi yoti ukamadutsa umamva ndithu ku chifu- chi- chifunga ukamadutsa nthawi zonse umakhala ndithu muli fog pa chingerezi Ah, koma pakadali pano ukamadutsa yayi umakhala anthu kuononga nkhalango imeneyi nde amayi ndi abambo anyamata ndi atsikana mtsogoleri wa dziko lino pakali pano akudzala ndithu mtengo uja umene ndimanena kuti pali mwambo odzala mtengo ndipo m'mbalimo ndithu kugwira ndi ka shovel ah, kukhala ngati ndithu kuwaka bwinobwino kuti ayi mtengo umenewu ukule usafe ndithu eh? chifukwatu ndimanena kuti imakhala mbiri zimene akuchita mtsogoleri wa dziko lino mtsiku la lero ndi mbiri eh, anthu ndithu zaka za- zikubwerazo tidzidzabwera ndithu kudzaona mtengo umene kuti anadzala ndi mtsogoleri wa dziko lino uh, dr lazarus mccarthy chakwera ndipo kummawaku mtsogoleri wa dziko lino anakayenderatu ndithu malo kapena mtengo anayendera mtengo umenetu anadzala aku choka kukaona ah, malo amene amadzala ah, kapena amadzala mbe- mba- mbande za mitengo akubwera kumeneko anayima ndithu kuti awone mtengo umene anadzala ah, mtsogoleri woyamba wa dziko lino Ah, ndimanena kuti

ah, kampani imeneyi koma nthawi zina kumangoti basi ah, asiyeni amenewo ayi ayi sizimakhala bwino Ndipo pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino atoletsa chithunzi ndithu pamodzi lo Palinso dziko lino komanso tikuonako a ps kuchokeratu ku unduna woona za eh, chilengedwe tikuonanso akuluakulu a kampani imeneyi ya Raiply ah, komanso ceo wa kampani imeneyi a krishna das ali pompotu ndithu kutoletsa nawo chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino It's a moment of history, it's a moment of happiness kumadziwa kukabwera mtsogoleri wa dziko nyengo ngati nthawi zina imakhala yosowa ah, amanena kuti kubwera kwa mtsogoleri wa dziko lino kumuthandizi- kuthandizire kampaniyi kuti idzi- i- ayiyike pa mapu Eh, presidentitu amakhala brand yayikulu ndithu ndithu kubwera kwa iwo kumakhala kuti mmene tikuwulutsa choncho mayiko makampani akuona kupanga mabodi akuluakulu ngati awa ife tikufuna zomwezo timagula pano tadziwa tidzigula kuda kwawo zili kuwapanga market uh, ngani akhaletu akuyankhula ndithu uh, kwa anthu amene asonkhana pa chipata cha uh, malo amenewa a Raiply timanena kuti uh, kwafika anthu osiyanasiyana a chipani cha mc ndithu kufuna kuti ayankhule a- amuone mtsogoleri wa dziko lino pamenetu akhale akuyankhula ku anthu osiyanasiyana amenetu afika kuno Raiply malotu amene ndi tudziwa tikamala nji kupi zodziwa kuti pa Raiply ndi pamenepo kupatsireni kwa amene akuyendetsa tikutitso kwa dziko lino akufuna kuti ayankhule ndi

a president tikhumba timuwongeni chomene chifukwa chakwiza kuno kumpoto na kuzakayendera ntchito za boma za kupambana pambana kweni pambere nindayowoye makani yakulayirana namwe bwana one minute a district chairman pakuti muli pano pa boma bwana wamulayireni
Ah, atendipurikizane pachoko pano paza state president kwene kuti timanye kuti piza state president kwacha mawoko mchanya mawoko mchanya p Ah, bwana state president kuno mwafika nguboma kumzimba waka pakuti

bwana makani ghakumulayirani ni viwongo vya padera chifukwa cha mkondwesani kuti paso mwana munyake kuno kumpoto kuti kwamtumikire ninge ngati cabinet minister Khalani wakumasuka bwana, khalani wakufwasa uko muli. Gomezgani mphanda zinu izi mwayika kuno zichimbirenge ndipo tigwirenge nawo ntchito. Pempho likulu chomene a state president nili wapempha a district chairman mwize after mwagwiragwira ntchito za boma muzakendere government muzakendere government bwana ndipo muzakapange ungano wa government kuno kumzimba a president muyende makora kweni mmayi kuti kumulirani

This is chairman wa Malawi Congress Party kuno ku Boma. Kwacha. Kwacha. Ah. Balala balala. Uh, Vice President Ah, michael biswick usi nchindi zikumwenererani valalavalavala va vaiplai na wonse imwe mvumira kulikulu la malawi congress party region district koma chindi kwa mfumu wathu chifukwa inkosi ili pompano ndaonanso a dc ngakhale aku nkhata ndaona akuluakulu aboma pano eh, eh. sindimadziwa kuti kungobwera udzaona factory inunso mwabwera ndakondwera kuti muli pompano nonse monire monse apa nimabyala mtengo akuti pinus kasiya kaya adamva kuti kwathu n'ku kasiya kaya koma nadabwa ni dzinali kuli mitengo yosiyanasiyana kuno ndipo ndithokoze wa raiply chifukwa mwayi wakuti ndikhoza kuyima pano a vice president adanipempha kuti koma inu musamangodutsa ni njira mkaone pamene paja ndipo ndadzionera kuti mafactory ngati awa ngofunika ku malawi kuno chifukwa sikuti akungolemba anthu ntchito kapena kumangothandiza masukulu m'midzimu ndi ntchito zina zothandizira abale wathu kuno koma akuthandiza dziko la malawi koposa chifukwa zina zimene akupanga pano tayamba kale kutumiza maiko wena zinthu zakuti sizimatheka kumbuyoku ayi kotero kuti tithokoze tikamanena masomphenya a 2063 chifukwa chakuti takhala wanthu amene tikuonjezera phindu ku zimene tili nazo kale kuno kwathu raiply ni chitsanzo chabwino chimene chikutionetsa zinthu za mtundu umeneyo ndipo ndaona magawo osiyanasiyana anthuwa wabweretsa makina amakono wochitira zinthu komanso akuonetsetsa kuti akadula mitengo abzalenso ndipo kwathu kuno ngati boma lupindulako ndi misonkho ya makampani amene akugwira ntchito limodzi la makampani amenewo ndi Raiply ndipo tifuna kuthokoza mavuto paliponse salephereka andiuza sanafune kuti azilankhula uh, mosiyanasiyana koma mongopempha kuti zimene zachitika kalezi akhoza kuonjezera ngati zinthu zina tikhoza kugwirizana nawo manja nkuchitira limodzi alembe antchito ambirinso abweretse mashini ena osiyanasiyana malo ake alipo kale ndipo ndili nchikhulupiriro kuti mogwirizana ndi boma chifukwa boma lufuna kulimbikitsa ntchito ya mafactory ngati amenewa kuti kulikonse ku Malawi kuno zinthu tidzipangire tokha ndalama tidzipezere tokha ndipo tikamatumiza katundu kunja ndiye kuti dziko litukuka nkukhala lodzidalira kotero kuti ndifuna ndikuthokozeni inu a Raiply ndithokozenso anduna amene amakhudzika kwenikweni ndi nkhani ngati zimenezi amenenso ndi a vice president wathu komanso nonse amene mwalimbika mtima kuti tigwirana manja dziko lino titukulira limodzi ndiye aobi ananena kuti angakhale muchoka komatu kuno kuli njala mapulani aja amene takhazikitsa nkuyikitsa bwinobwino kuti kulikonse anthu athandizike ifenso kaya tukugwira ntchito ku boma kaya kwa dc kumene uh, tionetsetse kuti zimenezi zichitika mwachilungamo anthu athandizike moyenelera kotero kuti chimanga chambiri chija tinatsitsa pakazomba yapa nchakuti chithandize konse kuno ku Mzimba ndi madera wena ndipo ndithokoze wonse amene akugwira ntchito mokhulupirika pomadziwa kuti nkhani yotere mavuto akagwa safuna kuti apezerepo mwayi iwowo woti ndiye ziwayendere azawo azivutikabe tifuna tithandizane kuti tonse tikhale pamodzi ngakhale pa nthawi ya mavuto chifukwa timayimba nyimbo yathu ija kuti pa nkhondo ngakhale pa mtendere cholinga chathu nchimodzi kukweza Malawi simomwemo nanga ambuye akudalitse nonse mukhale bwino ndamva pempho lakuti tidzachite msonkhano wakuti ati wa government izi zoonera chitukuko izi zimenezi nzaboma koma tidzachite za government eya koma ayi ndakumvani ndipo pa nthawi yake zitheka ndikufunani zabwino zonse